Igbo ndị ọma na-ege ntị ya dịkwara unu na mma onye unu na-anụ olu ya taa bụ maazị Okoro Chibueze Moses and onye mụ na ya nọ ebe a taa aha m bụ maazị Egwuọgụ Ikenna Emmanuel onye isi ụlọ ọrụ Salem TV ee n'atụfughị oge ihe a na-achọ ileba anya na ụbọchị taa bụ ihe gbasara nkewa alụmdi na nwunye nke nọ n'ụbọchị nke taa ee na-atụfughị oge ka anyị kpọbata maazị Egwuọgụ Ikenna ka ọ gwa anyị ihe ọ chere na-ebute or na-akpata ee alụmdi na nwunye ikewa n'ụbọchị nke taa maazị Egwuọgụ ka ihe ị chere na-ebute nkewa alụmdi na nwunye n'ụbọchị nke taa ee igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu ee n'ezie n'ezie mụwa na onwe m alụbeghị nwaanyị mana asị uche onye adịghị njọ ee ịga n'iru mụnwa ikwu ihe na-ebute nkewa alụmdi na alụmdi na nwunye enwere ọtụtụ ihe ndị na-ebute nkewa na alụmdi na nwunye mana m ga-ekwu ee eh, ofu maọbụ abụọ ihe ndị nke m chere na-akpata ya bụ nkewa na alụmdi na nwunye ile anya n'obodo anyị taa ị ga-afụ na nkewa na alụmdi na nwunye akarịala mana ile anya na ọtụtụ ụmụ okorobịa maọbụ ụmụ agbọghọbịa ndị nke pụtarala na-asị na ha agbaa alụkwaghị m ụfọdụ ha ihe na-ebute ụfọdụ nkewa na alụmdi na nwunye bụ mgbe nwoke maọbụ nwaanyị bidoro gbawa n'iro n'ihi na gị lee anya na ya bụ eh, ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ndị nke agbara ọhụrụ a hmm. na-emezi ụfọdụ ga-alụ nwaanyị maọbụ ụfọdụ ga-alụ di ha akakwa na-agba n'iro ọ ihe jọgburu onwe ya n'ihi na ihe a abụghị eh, ihe eji mara anyị n'ala Igbo mana ya bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị nke agbara ọhụrụ a emeela ya bụ ife ya eyizia ka ọ bụ omenala mana ya abụghị ihe eji mara anyị ya bụ nwoke maọbụ nwaanyị na-agbazi n'iro ofu onye n'ime ha ka m sị na ya bụ ọ bụ nwoke gbaga n'iro nke nwaanyị afụzia ya tupu ị mara ihe na-eme nke nwaanyị asị na ọ lụgaghị hmm. hmm. ma ọ bụ nke nwaanyị nwere ike na-agba n'iro ya bụ nke nwoke ahụ chọpụta na nwunye ya na-agba n'iro nke nwoke asịzi na ọ lụgaghị and enwere otu ya bụ ife na-esi adị mwute na ịlụrụ nwaanyị dewe n'ụlọ maọbụ nwaanyị lụrụ di ya bụ di maọbụ ya bụ nwunye ya ana-agba n'iro Ah, ya- ya bụ okwu ee, o siri ezigbo ike n'ihi na nke a abụghị ihe a na-asị ka a mara otu a ga-esi eme ya ka ọ dị mma ọ bụghị ihe a na-abịa kpọwa ikwu na ibe ọ ihe di na nwunye ga-eji aka kpebiere onwe ha mana mgbe ụfọdụ o nwere ike gbatakwa ịbịa kpọwa ikwu na ibe ka ikwu na ibe nyere aka wee dozie ya bụ okwu hmm. ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nke pụtarakwanụ na ikuku wee kwuo gị lee anya afọ abụọ gara aga e nwere ọtụtụ ndị celebrity ndị na-eme ihe onyonyo ndị nke ha na di ha nwere nkewa ụfọdụ na-apụta ụfọdụ na-ekwu na ya bụ nwoke a na-anọsi ike n'ihu ọrụ ya bụ nke ndị Igbo ụfọdụ pụta ha si na ọ two minutes man na nwoke a na-adị ka nwoke na ọ na-eme ha dị ka nwaanyị ya bụ ife hmm. jọgburu onwe ya ụfọdụ pụta ha si ihe nwoke ji wụrụ nwoke pere mpe na ọ na-eme ha ha eruo n'isi njedebe ya bụ nke ha na-akpọ orgasm and ihe a na eh, ọ na-edubatakwa ụmụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme ihe ibute ịgba n'iro a ọ agbawa na iro na amana ife amana ihe kpatara ya na-asịkwa na nwoke atụkwasịzi eh, onye ọ lụrụ alụ obi ịga nke butere nke paternity test eh, nwa awụkwa nke m nwa awụ nke ee eh, ya bụ eziokwu ihe dị otu a na-ebute ịgba n'iro mana gị lee anya ya bụrụ ma di gị ma ọ bụ nwunye gị emeteghị ha ihe ka i si chọọ ọ dịra gị ịkpọ ya n'ihi na ọ wụ ofu ka unu wụ hmm. ọ kwa oge ụkọchukwu na-eme ya bụ alụmdi na nwunye ọ sị na ofu mmadụ abụọ ga-abịazi wụrụ ofu ọ dịra gị ịkpọ di gị maọbụ kpọọ nwunye gị ụnụ anọrọ ala tikọta isi ọnụ wee dozie ya bụ okwu wee mara otu a ga-esi eme ya e nwere ọtụtụ ihe ndị na-ebute nkewa ụfọdụ na-awụ mgbe ụfọdụ nwata etoru etoru wara ọgọdọ mm-hmm. ị ma na e nwere ilu ndị be anyị na-asị nwata etoru etoru wara ọgọdọ ọgọdọ eburu ya wee buru ọgọdọ anaghị ejikwa n'ike etika nshi n'ihi na gị jike tika ya mm. ya gbazusi gị ahụ ụfọdụ ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ọtụtụ n'ime ha ọ bụ ezie na ha agbagolitego n'afọ mm. ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ age mm. ịlụ di ma ọ bụ ịlụ nwaanyị mana ọ bụghị ịgbagote n'afọ bụ isiokwu ụfọdụ agbagotego n'afọ ha nwere ya bụ ego mana a na-etoru ihe a etoru site na akọnuche ị ga-akwado obi gị akwado mm. wee kpebie na ị chọrọ ịlụ nwaanyị ya bụ alụmdi na nwunye a na-atọkwa shuga shuga ka ụfọdụ ndị si chee ya n'ihi na ọ na-eme ụfọdụ ndị hụ di na nwunye na social media ka ha yi ofu akwa jide onwe ha aka ụfọdụ bịa ha amịa onwe ha ọnụ mm. a na-eti aa ah, ah, ah, ya dị ka otu o si atọ ya bụ ife ya na-atọkwa otu o si ị ma ihe gbasara alụmdi na nwunye even ma mgbe ụkọchukwu na-agba ha akwụkwọ na ụlọ ụka ịnwa alụmdi na nwunye ọ wụ nnọọ ihe na-aga ee eh, siriri werere wụrụ ihe na-atọ oke ụtọ eh. a ga-etinye for better for worse mm, eh, ị ghọtago nghọtahie ga-anọ dị ya mm. ị ghọtago nghọtahie ga-anọ ya and i lezie anya ọ wụ ihe oke shuga ọ wụ ihe oke shuga ya mere m ji kwuo sị ọ wụ ebe ahụ ka ndidi ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ patience mm. tolerance ebe ahụ ka ọ ga-abata n'ihi na ya bụ alụmdi na nwunye ọ na-atọ shuga shuga e nwere ka ọ ga-eru mgbe ụfọdụ akụọ ya ah. akụọ ya aka na aka mm. ọ ya na-eme m na-eji ekwu sị tupu nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa abawa na ihe gbasara alụmdi na nwunye ọ ga-ekpebi na ọ chọwago ịlụ di maọbụ ọ chọwago ịlụ nwaanyị n'ihi na gị lee anya na ụbọchị taa ọ na-eme ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ndị enyi ha nwaanyị alụwago di hmm. ma ọ bụ ụfọdụ ụmụ okorobịa ndị enyi ha nwoke alụwago nwaanyị n'ihi na ha eji ego hmm. onye ọbụla agbapụ gaa bido kwụ ụgwọ isi nwaanyị ịnọ na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị eh, marriage na-ahịọ ebe niile ọwụ otu a ka esi eme n'ihi na gbọọ m isi akpara alibat isi na alibat ọwụ ofu mana gị lee anya na obodo anyị taa ụfọdụ ihe ndị dị otu a na-amaghị esa ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ihi na enyi ha nwaanyị emewele ha chọrọ iso eme eh, chikọdị hmm. alụọla di chikamso alụọla di eh, chigozie alụọla di hmm. eh, amarachi alụọla di tupu ị ga-amara ihe na-eme na enwe ofu nwoke bịara bịa feriere ya ọnụ tupu ị mara ihe na-eme na eyele marriage eruzie echi ya na-ahịọ kpa mkpomkpom ma alụkwaghị m ma ọ bụ ile m aka n'anya ma ọ tajiela m ọkwa ọgbọ m mpịata shef ihe dị na alụmdi na nwunye hmm. siri ike ihe na-ebute nkewa karịrị akarị hmm, mana n'uche nke m ha ihe ndị m chere na-ebute ya n'ihi na gị lee anya ọwụ nwata nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa etoru etoru gbaba na alụmdi na nwunye n'ihi na a na-etoru eh, ihe gbasara alụmdi na nwunye etoru ụfọdụ ndị wu ịgba n'iro hmm. nwoke maọbụ nwaanyị ee eh, ihe ahụ ndị mụnwa chere n'uche nke m na-ebute ya oke maazị egwuọgụ ee eh, ihe gbasara eh, feminism nke ụmụ nwanyị na eh, eh, some of ụmụ nwanyị na na etigo uche ma ọ jie n'anya isi na Yeah. ka gị si fụ ihe anyị i- ichere na o nwere ike butekwe mgbasa or nkewa na alụmdi na nwunye kee ihe ichere kee ihe ichere na datin ee o sokwe ma gị lee anya n'ụbọchị taa Mm. na-ebuteghe ya bụ nkewa na alụmdi na nwunye ee ya bụ ihe gbasara ee feminism ọ na-atọ m ọchị ma ekwu ihe gbasara ya n'ihi na mụnwa enweghị ihe m nwere ikwu gbasara ya mana ihe m na-ekwu na nke m wụ onye ọbụla menwe uche ya mm-hmm. ya gara gị ọfụma dịka i si chọọ nsogbu adịghị mana ya hụ gị ahịa nsogbu adịghịkwa n'ihi na onye onye ọbụla mere ihe ọbụla o mere mere onwe ya mm-hmm. mana gị lee anya ya bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nke na-emeghe feminism na-etinye aka na-amaghị ese ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ihu n'ihi na gị lee anya e nwere ụfọdụ n'ime ha ndị nke sị na ha na-emekwa feminism tupu ị mara ihe na-eme na ha agbapụ si n'azụ gaa lụọ di ma ọ bụ si n'azụ na-eme ọtụtụ enwe ndị ka sị na ha mere feminism hmm. eh, mgbe gara aga tupu ị mara ihe na-eme na ha atụrụla ime ha alụbeghị di ọ ya na-eme m ji anụ m etinye ọnụ na ihe gbasara ha ma ha na-akọ hmm. ihe dị otu a ihe m nwa na-ekwu nke onye na-eme ya dịrị ya mma sị ya gazie ha na ododi em ee biko just gbaghara m ọ fọkwara one question kee ihe i feelili em ka i feeli na nwoke na nwaanyị ime ọyị before ọlụlụ ka kee ihe ị chere ka ọ- ịchọ ka nwoke na nwaanyị ọ ka mma na ha gawara direct gaa lụọ onwe ha ka ọ- kee ihe i chere ọyị before ọlụlụ ka ị just lụọ without ọyị kee ihe i chere gbasara that Ee, n'uche nke m m ga-asị na ọyị tupu alụwa dị mma n'ihi na ị ga-anọkata bilie ụra gaa hụ ofu nwata nwa agbọghọbịa ga-eburu mmanya gawa be ha gaa gwa nne ya na nna ya ma ọ bụ ndị be ha na ị chọrọ ịlụ ya n'ihi na ọ ga-adị mma tupu gaa alụwa nwaanyị ma ọ bụ tupu nwaanyị alụwa nwoke hmm. gaa mara onye gị na ya na-emekọrịta ihe because ọ na-adị mma mmadụ ịma onye na ya kwa emekọta ihe mere iwe we onye a gaa mara iwe we ya n'obi agwa ọ na-akpa hmm. ọ bụ ihe dị otu a mara otu ọ na-esi Eh, areact to it maka na ọ ga-awụ ihe jọgburu na ị just bilie ụra gaa lụrụ onye na-amaghị onye ọ wụ ọ ga-enye nsogbu n'ihi na ihe ndị dị otu a gị ibili gaa lụrụ nwata nwa agbọghọbịa gị na ya na-akpaha akpa ma ọ bụ ị maghị onye ọ wụ ma ọ wụ e tutere ya etute gaa gbapụ gaa lụrụ ya ọ na-ebute nsogbu n'ihi na unu m abụọ aghọtabeghị onwe unu n'ihi na ọ na-adị mma mmadụ abụọ na-eme ihe aghọtata onwe ha ọ bụghị na ihe gbasara alụmdi na nwunye enweha akwụkwọ e ji alụ ya maọbụ manual hmm. enweghị nke dị 100% eh, eh, ọ ya nwa onye ọbụla hmm. nwere ilu a na-atụ mgbe so onye bute ọgbanje ka ya ya yọwazi chukwu ya na ya alụwa ya ọ ya mụwa chere so ọ ga-adị mma nwoke na nwaanyị akpa akpa tupu alụba di ka ya edo gị anya gaa mara onye gị na ya kwa emekọ ihe ka ọ hapụ ịwụ e ruo echi ya dawa ọ tajiela m aka ma ọ ọ tajiela m hmm. ụkwụ ihe mere e ji asị gị the the devil you know is better than the angel. Ị ma ụmụ ihe ndị ahụ nwechara okwu e ji aback ya isochi ya azụ. N'ezie n'ezie maazị Egwu Oge enweghịzi ka ọ hapụ n'ọnụ maka ebutechago ihe niile m bu n'obi ee n'eziokwu ịlụbeghị nwaanyị mụnwa alụbeghị m ee but ihe na-eme na social media na ụbọchị taa sef needigo ịkụziri gị ihe ị neediri ịmatacha gbasara ihe alụmdi na nwunye ọdụ ekpere m wụ ka ka anyị hapụ ịdaba na ụdị ọnwa because ihe a wụ ihe jọgburu onwe ya ọ na-enye nsogbu ya ihe a ihe jọgburu onwe ya ite ka otu esi ekwe na ọbado mekọ ị maghị ihe mmadụ na-aba n'ime ya eh. but mgbe unu na-aga mgbe a na-aga n'ụlọ ụka a na-asụ better for worst a na-ekwu ọ dị nnọọ easy a batazie a fụzie eh, ote ka ote the thing si dị and again ị jụkwa m ị jụkwa m truly truly ihe gbasara feminism a na-adịkwa ebute ọgbaghara na ezinụlọ because even ma mgbe e kere nwaanyị mgbe e kere nwoke kee nwaanyị even n'ụlọ ụka a na-ekwu ya that na nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke emini na ọ ga-awụ odibo ya ma ọnwa be ya ihe e mere nwaanyị is ọ ka ọ wụrụ onye enyemaka wụrụ partner because a sị aka nri kwụọ aka ekpe aka ekpe akwụọ aka nri so n'ime ihe gbasara ezinụlọ nwoke na nwaanyị ha neediri onwe ha okay na-atụfughị oge achọrọ m iji ohere a kelee ndị niile na-anụ olu anyị taa and eh, onye ọbụla neediri ihe gbasara ajụjụ onye ọbụla onye ọbụla neediri ajụjụ ma ọwa advice nwekwara ike tinye na our comment section enwezighị ka ọ ha m n'ọnụ maazị egwu ọgụ ekwutechago ka ọ ha anyị n'ọnụ so m ga-eji ohere a ka m were everything na-ahafe na aka maazị egwu ọgụ maazị egwu ọgụ ka ị ga-esi ihe ị needikwara ịgwa our fans na ndị na-ekiri ihe onyonyo anyị na ndị na-agbasakwa ozi anyị na-eke na ah, na our social media platform ka ihe ị neediri ịgwa ha ee Igbo ndị ọma na-ege ntị asị m ya dịkwara unu na mma achọrọ m iji ohere a na-ekele mmadụ niile ndị nke na-etinye aka ịhụ na onyonyo nke anyị na-emepụta hmm. na unu na-ekesa ya ya na-eru e, ọtụtụ ndị na-amaghị ihe gbasara Salem TV ntị e, achọrọ m iji ohere a na-ekele unu niile na-agwa mmadụ niile ndị nke na-ekesa onyonyo m na ana m ahụcha unu niile na-ahụ dịka unu si ekesa ya bụ onyonyo mhm. eh, unu anụla ihe anyị kwuru taa gbasara ya bụ okwu alụmdi na nwunye eh, n'ezie n'ezie ọ bụ eziokwu na anyị alụbeghị nwaanyị mana a sị uche onye adịghị njọ ihe a ha anyị nwa na onwe anyị chere gbasara nụ maka na gị nwa na onwe gị nwere ike iche nke gị hmm. ya nwa na onwe ya nwere ike iche nke ya ee eh, onye ọbụla na uche ya mana na-atụfughị oge anyị nwere ike dịka ụbọchị na-aga anyị ga-akpọtakwa ndị merela ya bụ alụmdi na nwunye ka ha hmm. gwakwa anyị ọtụtụ ihe ndị ha nwa na onwe ha chere igbo ndị ọma na-ege ntị eh, asị m ya dịkwara unu na mma mana dịka anyị na-elecha ya bụ onyonyo nke anyị na-ezipụta gị agba mbọ kesa ya ka o ruo mmadụ niile ntị ndewonụ ndewo maazị egwu ọgụ ndewonụ ka abalị taa mara unu mma ndewonụ